ba kun kan ka hinɛ n na mɛ wari nata min y'u ta ka jɛn ne kɔ k'i ka n fa n yɛlɛla u la a ko masakɛ i ka kiritigɛla kun kan ka siran ala ɲɛ dɛ ale filɛ ka ne jeli daga walasa i ka kisi a b'a dɔn ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ wa n yɛlɛla a fɛnɛ na paseke a sirann'i ɲɛ de n'o tɛ ni e tɛ n'a bilara ka kiri tigɛ yɔrɔ wɛrɛ a t'a tigɛ tan n yɛlɛla a fɛnɛ na a sabanan masakɛ o ye e ye n yɛlɛla i fana ma jamanaden bɛɛ jigi dalen bɛ e de kan ala ta kama ala ta kɔfɛ ni tɔɔrɔ nana mɔgɔ min bɛ don tɔɔrɔ ɲɛ walasa a ka dugudenw ka kisi o ka kan ka kɛ de e de père de nation ye mɛ n'a fɔra e yɛrɛ bɛ sɔn i ka jamanaden dɔ ka faga k'e ka kisi hali ni e kisira nin bana na masakɛ i ye cɛkɔrɔba de ye dɛ a tɛ mɛɛn i bɛna sa tuguni dɛ hali ni nin bana m'i fa e tɛ bɛrɛ kɛ dugukolo sanfɛ tuguni i bɛna taga e kun kan ka hinɛ anw na ko nin de ye n yɛlɛ a ko i ka sankolo lajɛ kun ko n ka sankolo n bɛ ka ala de lajɛ kuwa n ye n kun kɔrɔta ka taa sanfɛ de parce que jigiya fɛn fɛn kun bɛ ne ye yan a bɛɛ karila n jigi tora ala kelen de ma n bɛ k'o de lajɛ o kɔrɔ ɲɛ kɛkun ka sankolo lajɛ o de ye ala ka jigiya o tɛ tiɲɛ ne fa ni n ba de tun kan ka don n ka jigiya kɔrɔ mɛ olu ma sɔn e kiritigɛla fana tun kan ka kiri tigɛ ko k'o tɛ kɛ masakɛ an bɛ solisɔn ɲini i ka bana la de n'o ma kɛ an tɛ maa dɔ ni bɔ k'e e e ni kisi kiritigɛla fana sirannen ye e min kan ka jɔ i ka jamanaden bɛɛ ni tɔɔrɔ cɛ e fana ye sira di ko ka ne fa o tuma na ne jigi tora jɔn ye o ye ala ye n ka sanfɛlajɛ kun ye o de ye kuwa masakɛ ma s'a ɲɛji la dɛ denmisɛnnin fitinin a ye masakɛ lakasi a kɛra k'i magɛrɛ cɛnin na k'a kunkolo da a disi kan a yɛrɛ bɛ kasi la a ko ne ka palɛ fa jama hakili min bɛ nin na ni nin kun b'aw la an kun tɛ kɛ nin kɛnɛ kan yan an tɛ kɛ yan a ko wa dɔgɔtɔrɔ ni jama n b'aw bɛɛ kɛ seere ye bana min bɛ n na a ka n faga n tɛ waliden ni bɔ ko ne yɛrɛ ka kisi n jɛnna a kɔ a ye bɔ ni nin y'a ka taa n'a ye n yafara a ma masakɛ y'o fana toli min kɛ ko kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ ala fana hinɛra masakɛ la k'a ka bana kɛnɛya a fana kɛnɛyara ka bɔ a ka bana la a ma sa tuguni n'i ye ko to ala kama kalo ta ala fana b'a to i ye kuwa mɛ cɛnin ba n'a fa nin wari ka d'u ye dɛ